Njira yomwe ndege inadzera kuchokera ku Mzuzu kubwera ku Lilongwe inali yosiyana ndi imene anadzera pobwerera ku Mzuzu kuchokera ku Lilongwe. Koma maripoti amene ndinawerenga amaonetsa kuti njira inasinthidwa popanda meteorological report. Ndiye ndimadabwa kuti zinatheka bwanji kutero. ndiponso kuti mwina akanakhala kuti report imeneyi inali available mwina flight plan sikanakhala yomweyo I'm aware kuti anadzapasidwa weather report kuchokera ku tower koma iyi kusiyana ndi meteorological report yoti report ya bfu komanso ya commission of In- i'm not sure of commission of inquiry koma i know bfu inachita note kuti this was a big anomaly tinamvanso kuti ndege inazasiya kuyankhulidwa 10 minutes to 10 mamawa mpakana anthu aku Mzuzu anayamba kuyimba mafoni mpakana kuyimba ku Lilongwe cha m'ma 5 past 10 kufunsa kuti sitikuipeza komano Patadutsa mphindi 22 kuchoka pa nthawi yomwe inayankhula nayo komaliza, anapezeka kuti 10 past, 12 past 10 waku tower anachi waku Mzuzu ananena kuti anazayankhulana nayo ndege ija koma commission of inquiry inachita disregard communication ya 12 minutes past 10 ndiye pameneponso zimandipasa mafunso ambiri kuti kodi chinachitika kwenikweni ndi chani and eh, ndikanafunanso kudziwa kuti kodi amene anapereka nyengo ndi yemweyo amene ana- akuti anayankhula nawo anthu aja 12 past 10 yo uh, tinamva kuti uh, 10 past 10 a, a, a, a Chimaneni anadandaula kuti mu ndege muli too much turbulence pa umboni wa mayi Winnie Nyondo koma waku tower akuti 2 minutes later anayankhula nawo mapilot koma mapilot sanaonetse vuto lina lililonse Nde kwenikweni timve ziti? Zoti ndege imakwera ndi kutsika mmene nanenera muja kwa nthawi yaitali sizinafotokozeredwe mogwira mtima m'maripoti amenewa. Komanso, kodi zimenezizi ngati zimachitika chifukwa cha weather, kukwera ndi kutsika kumeneku kumachitika dera limodzi kapena inali dera lalikulu ndipo Dera lonseli linali ndi vuto la weather lo? Mm. And konseko kunalidi nyengo yoyipa. Uh, nawerenganso kuti pokwana between quarter to tingoti 13 minutes to 11 mpaka na 29 minutes to 12 A m'ma airport wo anali atafunsa kale kwa maiko ena ngati ndege ina yatela ku maiko awo kapena ma airport osiyanasiyana komano kuchoka nthawi imeneyo nkumafika m'ma 2 mene amayamba search sindikuziwa kuti amatani kwenikweni amadikila chani chifukwa mene analili a Chilima zikachitika zinthu amathamanga nde ngati kunali nyengo yoyipa kwenikweni chimachedwesa ndi chani? Nakhumudwa kuonanso kuti report loyamba lomwe linapita kwa a president opuma anadzawadziwisa kuti according to commission of inquiry anauza 25 minutes to 12 kuti ndege yasowa koma iwowo anapereka instruction ndinene kuti ndi 3 koloko yomwe iwowo akuti anadzazindikira kuti nkhaniyi ndi ya serious mwina nditachita the exact wording kuopa kulakwitsa pa page 75 analemba kuti

After ndege kunyamuka, ndege kusokonekera, ndege yoti inali ndi fuel wa 4 hours yekha, so zinthu ngati zimenezi zimandikhumudwitsa kwambiri. Tinamvanso kuti a search and rescue, sindikuziwa kuti composition yawo ndi ndani, koma anapempha aku South Africa kuti awathandize kupeza ELT. ya ndegeyi koma tikumvanso kuti elt inafa mu 2004 ngati amadziwa kuti sindodziwa ngati eniake a ndegewo a- amachita form part of search and rescue team koma ngati amadziwa kale kuti mulibemo amawauziranji anthu akunjawo kuti adziyang'ana Uh, report imanena kuti usiku ya commission of inquiry wa june 10 Atasiya kafukufuku, apolisi anauzidwa kuti ati pa phiri la Pamphara pakuyeneka kuchitidwa search ndipo ndegeyo inakapezeka kumeneko chakumeneko. Kodi anauza kuti akayang'ane kumeneko ndi ndani ndipo anachita ripoti kwa ndani ndipo anauza nthawi yanji? Zinthu ngati zimenezo zimandi kumaganiza kuti anthu aja anagona pa mtetete pamene mwina information inalipo ndi zinthu zoti zimatisokoneza mutu funso lokuti chifukwa chani matayala anali atatulutsidwa kutali ndi ku airport maripoti onsewa mwina sindinaone kuti aliyankha mokwanira pali matheory inde chifukwa za nyengo ndi kutulusa matayala sindidziwa ngati zimayenderana koma mutu mwangamu ndimaona ngati mwina inquiry ikhoza kutithandiza kumvesesa kwenikweni kuti chimachitika ndi chani mwinanso ndimafuna kudziwa kuti if the plane was trying to do an emergency landing zomwe imachitazo zikanagwirizana ndi an, an attempt at an emergency landing for whatever reason kapena ayi poti am a layman um, report so la, la COI imanena kuti gps imagwira ntchito bwinobwino ma systems oonetsa kuti ayandikira kaya ground a terrain aja amagwiranso bwinobwino koma kwa nthawi yayitali anayenda mu danger zone ngati ya yellow eti mu cautionary area yoti for about 11 minutes akungoyenda in that area and

Ndimanena kuti tinamva kuti anali ndi GPS ya is it Garmin or Garmin komanso kuti panel imagwira ntchito bwinobwino and zikuoneka kuti amayenda in an area yoti there was the, yel the yellow warning lights were on and in a mountainous region nde I didn't understand kuti chifukwa chani anthuwo amayenda kumeneko ko kwa nthawi yayitali choncho komanso kuti sindikumvesesa akati situational awareness does that something does, does, does the gps not help with that and if the gps was working shouldn't they have known exactly where they were and that they were flying lower than mwina mapiri ena amene anali kumeneko kuti chance yoti akamenya phiri inalipo tinamvanso kuti pilot mmodzi uh, anapimidwa kuti ayezedwe for toxicology koma mpaka na pano as far as i know there was no toxicology report done mwina zikanatithandiza kumvesesa zinthu zina komanso kodi chitulukireni ripoti imeneyi ndi chani chomwe chachitika kapena chasintha motsatira ndondomeko zomwe malipotiwa amanena taphunzirapo ndi kusintha chani ngati palibe chasintha ndingakhulupirire bwanji kuti boma linalidi lokhuzidwa ndi imfazi chodetsa nkhawa china ndi chakuti zithunzi za okondedwa athu zinamwazidwa pa social media commission of inquiry yoyamba imanena kuti anayesa kufufuza ndipo anauzidwa kuti kuli docket ya ma interviews amene apangidwa koma mpaka mmene amatulutsa ripoti information imeneyi sanapatsidwe nde izi ndi mwi- zina mwa nkhawa zomwe ineyo ngati mayi Mary Chilima ndakhala ndikumakhala nazo zaka ziwiri zimenezi um, ndipo ndikuyamika a professor Arthur Peter Mutharika ndi ad hoc committee imeneyi popanga kafukufuku woti aliyense tizitha kumva chilichonse chomwe wina aliyense akuyankhula kuti mwina titha kumapezeka kuti tipezamo mtendere tipezamo mayankho chifukwa tisaname kuti tipeze closure zimativuta koma ndili ndi hope kuti tikamamaliza zonsezi mwina tikhala titamvetsetsako zomwe zili zomvetsetsetsako zikomo muchilungamo muli mtendere wambiri chabwino uh, chair tokoze chair amayankha funso langa ndinali ndi funso lina limodzi lomaliza uh, if need be kumapetoku mubwera mundiitanabe chair

azachilungamo azamalamulo titero mwina uh, china chimene anakamba ndi chimene funso anafunsa uh, lilongwe mude kuti kumene kunagwa ndegeko kunaveka mifuti ndi zina zoterozo sindikhulupirira kuti kapena ndisa- ndisakuyankhireni uh, lipoti la autopsy limene muna mwanena kale kuti simunawerenge uh, ndikuwerenga chair a- a- a- a- a- madam chilima akupanga refer kwambiri ku commission of inquiry report not bfu so ndili pa page 58 imene imakamba za ma results a autopsy amenewa ndi akubanja uh, nkhani ya kupeza ma doctor amene anapanga uh, ma pathologist amene anapanga uh, report limeneli uh, uh, s- mwina poyamba munanena kuti simunakhale ndi nthawi yowerenga chifukwa cha the torture kuti muyambe kuwerenga kumava kuti zidatere zidatere zidatere uh, koma mwina ngati banja munakhako pansi mwina ena nkukulongosolerani olo nkulongosolerana kuti autopsy zidayenda chonchi mwina uh, tinali ndi mwayi ofunsa mafunso awa ndi awa ku ma, ma doctors athu popanga popanga autopsy limeneli refer uh, bullet number c chair on page 58 ikukamba kuti the pathologists did their job and allowed the family members to ask questions for clarifications They asked specifically for verification that were no malicious injuries such as gunshot injuries and the pathologists took family members for a visual inspection of the body and there was no evidence of gunshot injuries and the like uh, koma atabwera nduna aza justice anakambapo nkhani ya magunshot ndi zina zoterozo sindidziwa ngati kubanja mudakhapo pansi nkukambirana nkuonapo kuti pena pache panadi chokayikitsa mwina amene adakapanga nawo witness the, the, the, the, the actual autopsy akubanja mwina anakufotokozeraniko ngati mayi uh, osiyidwa wa malemu
Ah, sitinakhalepo ngati banja ndikuyamba kukambirana za mmene achilima anamwalirira komano sindinamvepo zilizonse zoti anaomberedwa kapena mwina funso lanu liku- likutero sindikudziwa Ah, funso langa limatero kuti anduna a justice atabwera ah, munapanga refer mmene mumayankhula nthawi ina kuti mafunso ena ndi amene muli nawo ndi amene amayankhula adayankhula kuti kumene kunaveka kuna kunachitika ngoziko akuti anava ma gunshot so amati tifufuzenso ngati committee kuti mwina kapena nkutheka kuti pali pena pamene panachitika foul play ndifunse mafunso kuti mwina inunso ngati kubanja do you have the same sentiments uh, while referring to the uh, page 58 ya commission of inquiry report imene ikukamba kuti yakubanja mafunso amene adafunsidwa adaona matupi amene ankapanga the family member representative amene ankapanga nawo uh, kuyeza matupi amenewo chifukwa mafunso kuti ngati kubanja mudakambiranako zimenezo kapena muli ndi mafunso amenewonso ayi sitinakambiranepo koma Um, sindinamveko kuti ku autopsy apeza kuti zokhuzana ndi ma gunshots komabe ngati a minister of justice ananena kuti anthu ena amati anamva ma gunshots sindikuchita presume kuti nde kuti it meant anaomberedwa ndi anthu, it could be the plane itself i don't know i think chomwe ndinagwirizana nawo a minister of justice pa nkhani ya ngati ndinagwirizana nawo in general koma poti mwapanga ya magunshots yo ndiyo kuti mwina it needed more investigation to rule out not just a, a sentence or two without anthu kumvesesa kuti kodi izizi anazichosamo chifukwa chani Eh, zikomo munakamba kuti cheya ndifuna ndimalize uh, ndikanali pomwe pa autopsy po mwakamba kuti sim- ah, ndamvetsetsa konse muja mwakambira muja uh, pa zinthu zimene mwanenaso kuti ngati komiti uh, tifufuze mafunso anu aja ndimamvetsera ndipo talemba kuti uh, tifufuze akamabwera anthu amene akubwera ndi zomwe tatolerazo ndikukhulupiriranso zinazo mwina mwaona ena tinayamba kufunsa kale ena akumayankha kale the answers are coming in before we make any conclusions and recommendation koma munakambapo kuti nkhani ya aut- ndifuna ndimalize ndi nkhani ya autopsy uh, the report says the family after adapangidwa share the autopsy reports were satisfied with it i want to get ndifuna ndimve kuchokera kwa inuyo your personal opinion ndi nkhani ya autopsy report kupatula kupanga leakage kwa ma, rep- the actual unofficial report to the media isanabwere kwa inu and the, the pictures do you have any other uh, mm, other mulibe ndi nkhawa zina zimene mukufuna zitayankhidwa kuzera pa mwina another fresh autopsy kapena you are satisfied ndi autopsy report iyi? um, ndinalipoti sindinayiwerenge in its entirety um, koma i have no issue with the autopsy report as it stands um, za kutsogoloko zomwe mukufunsa kuti pafunika fresh autopsy i don't know mutandiuze ndinu ngati inquiry ngati mukuona kuti direction kulowera kumeneko and if so that means the family would have to sit down and discuss i can't answer for the whole family zikomo
the last re- bfu report anabwera ena anakambapo kuti There- there's a casino
uh, muli ndi njira yo- yochenjera yofunsa mafunso ambiri anzanu asanafunse nde tamalizani funso lanu tsopano Chair, okay, chair. Eh.
Uh, chair, ukukundatana nako ndimafuna ndipite ku BFU report because uh, mboni yathu masanano anakambapo za BFU report ndi zina zitolozo. Ena anakamba kuti mmene amakakupatsani lipoti uh, mwina panali mafunso ena amene sanayankhidwe uh, do you fully agree to it or you don't agree simugwirizana nawo pali pena mumaona kuti bfu report inamisa pomwe ad hoc committee ikuthandizeni kuyankha ma- ma- mayankho ena
tinalidi ndi mwayi ngati ma family members kukumana nawo a bf amene analemba bfu report po tinafunsadi mafunso ambiri ena amalephera kutiyankha pena amakhala frustrated ndithu kuti Munalibe recorder zinazi sitingaziwe. Tikafunsa china iyayi mwina ngati kuti it was theoretical in some cases chifukwa choti equipment mu ndegeyo yochita record zomwe zikuchitika in the cockpit panalibe. So they had to make a lot of assumptions and they had to rely heavily amati anali ndi source amene amapasa information ina titafusisisa kuti sourceyo ndi ndani anakaniratu kupereka sourceyo so i don't know who- that's why ndimanena kuti ngati information yonena kuti anthu anachedwa a- chifukwa function imayamba 10 koloko pamene function imayamba 11

ina ndi ngati imeneyo zikomo chair that, that's fine okay no ndathokoza kwambiri ndimangofuna ndifotokoze kuti a- atipasa ndemanga zawo zambiri mukamvetsetsa ndemanga zawozo zikupita ku phase imene tikubwera phase 2 ndi phase 3 imene ma kuzabwera ma expert witnesses kuti azatifotokozere nde iwo atipasa zinthu zimene mpaka panopo zilibe mayankho they have questions zimene ifenso mayankho tilibe koma tili ndi plan kuti tikapita ku phase 2 ku actual flight kuti weather inayenda bwanji air traffic control inayenda bwanji eh, u- ulendowu eh, ndege imayenda bwanji ndi pamene kuzakhala ma actual witnesses ndi ma expert witnesses i'm sure mukamazamvera mayankho ena azakhalapo tikapitaso ku search and rescue azafotokozaso bwino bwino kuti matupi anapezeka bwanji site anapezeka bwanji anapanga handle bwanji koma kuli mafunso ambiri amene sinu nokha amene muli nawo amalawi ambiri even ifeyonso tili nawo mafunso amenewawa koma tinakupasani mpata lero kuti mufotokoze poziwa kuti kuti tizakuitananenso mtsogolo zakhala zovuta nde mwatifotokozera ndondomeko yonse ndi homework imene ife mwatipasa kuti tikathe kuyankha bwinobwino at the end of the assignment kuti mwina pazakhale closure pa madera ena ndikunena izizi kuti mwina mamembers afunabe afusabe zomwezo zimene ife tisakuziziwa for tifuna ma expert amene abwere kuti azatifotokozere kuti inuyo mukhale satisfied kuti ife tikakuyankhani simukhala satisfied because sitikudziwa china chilichonse zifunika ma experts abwere azatifotokoza ine ndimangofuna ndikupanga preempt poona ni nthawi komanso kuwa- kuwapanga guide ma members kuti ntchito sinathe kuli phase 2 kuli phase 3 imene ibwere koma inuyo mwapereka ndondomeko zanu nde tipitirizeni mafunso athu eh, mulanje north Nkhata- Nkhata Bay Nkhata Bay north are you asking no Eh, nde tipita ku ntcheu dzonzi
zikomo kwambiri chair uh, inenso ndijoyina ndi ma members anzanga kupereka chipepeso ndi mmene nkhani inakhalira kuluza uh, dr chilima um, ndimafuna ndingomvesa ma- mwapanga outline nkhawa zingapo zimene maona kuti ah, zizi mwina sizinachite bwinobwino for example um, there was uh, no sense of agency after uh, the geta soa uh, komanso uh, mene search mene akhalira in general um, komanso mapangaso pick out leakage uh, zinthu ngati ma images very graphic images anapezeka kuti ali pa social media uh, autopsy report ili pa social media uh, kupita ku maliro security osakhala bwinobwino uh, befitting uh, uh, kuti family ya um, late vp ikupita ku maliro ndiye considering ndi mmene zinakhalira zinthuzi um, zikuoneserabe kuti mwina um,

prior to the um, airplane crash so ndingofuna kufunsa kuti ubale unali wotani chifukwa chakuti mwaikapo zinthu zingapo zina kuti ah, munthu woti anali vice president tingadikire mpaka 20 is it 24 hours kuti apezeke um, mapictures a ngozi ali mbwe nde ndingofuna kufunsa kuti ubale unali wotani zikomo kwambiri
Uh, mwina mongoyankha mwachidule ndinene kuti yes it was a reflection of or rather it was the nature of the way timakhalira s- timakumana ndi zinthu zosiyanasiyana zina public uh, zoti aliyense amaona kuti apatu zalakwika zina zoti mwina sitiyankhula koma to be honest paja timachokera ku kesi yoti a- a- a- partner awo a- a- boma lawo lonse lamangidwa that in itself says a lot thank you
Ndi- ndimangofuna ndi ndi mwe- mwina njira ina ya funso lina limene anafunsa ya relationship uh, a former vice president anali hard working kwambiri amalawi tonse timadziwa komanso anali munthu amene anali very loyal nde tifuna timvetsetse kwa inuyo kuti ilipo tsiku limene a former vice president anakana kutumidwa ntchito pakuti ulendo uwu tikudziwitsidwa kuti anali delegated kuti apite ku Mzuzu uh, kuti apite ku Nkhata Bay eh, mukuona kwanu ndi mene mumadziwira iwowo kuti anali in a, in a position kuti atha kukana kapena amayenera kuvomereza ayi iwo sakanakana chifukwa amalemekeza kwambiri mpando wa upresident and uh, he was very bureaucratic eti kuti respect that that seat and he would he was actually looking forward to be assigned zinthu chifukwa Kwa nthawi yambiri amapezeka kuti ntchito zikuwachepera.
Zikomo. Zomba Thondwa? Yes, uh, thank you so much, Chair. Yeah, I think Chair mundilolenso nanenso ndipereke my condolences to the entire family through uh, mayi Mary Chilima. Ndimafuna mm, Chair ndikhala ngati pang'ono ndikufoke mafunso ambiri amene afunsa north linked uh, is linked ndi zimene ndinali nazo nde mwina ndiyambe ndi ili lonena kuti ndimangofuna maganizo anu motengera ndi mmene mwayankhira khala ngati kuvomereza kuti pakati pa uh, malemu uh, a Chilima Saulos Chilima ndi akuboma pakuoneka ngati panali um, kukayikirana uh, ndi mmene mwakambiramo nde ndimafuna kungokhala ndi chithunzithunzi kuti ndimaona apa mmene mwaperekera ndondomeko yanu mukunena kuti panakhala about 5 hours asanakuuzeni chomwe chikuchitika uh, foni yanu ngakhale inali yoyaka komanso mmamva bwanji pepani mwina ndikukumbutsani zowawa mmamva bwanji kuti Uh, uh, Dr. Sikwese abwera kudzakuwuzani pakati pa 3 koloko ndi 4 koloko munanena kuti inali itapitira 3 koloko komanso isanakwane 4 koloko ngati nakumvani bwino ndiye mmamva bwanji kuti Dr. Sikwese abwera tsiku la ngozi lomwelo akuwuzani kuti ndege yagwa komanso ndi amene ali wamkulu kwambiri kuposa aliyense ku, ku ofesi kwa malemu amuna anu pamene nthawi yomweyinso Nthawi imene akuuzani a Sikweseyi, a Pulezidenti akulengeza ndi boma lonse kuti panopo ndi tikatengeraso pa peji imene munatipanga refer pa peji 75 kuti chamma 3 koloko ndi pamene a Pulezidenti anadzaona kuti nkhaniyo khala ngati ndi ya serious koma nthawi yomweyiso ndi imene amakuuzani a Sikwese amene ndi mmodzi mwa a boma kunena kuti ndege yagwa kutanthauza kuti chithunzithunzi chimene tikuchipeza ifeyo nchonena kuti zinadziwika kuti ndege yagwa ndi aboma pa nthawi imeneyi itangopitirira 3 koloko pa nthawi yomweyi ndege mu- aboma akunena kuti yagwa koma apulezidenti akupita kukaliuza dziko la malawi kuti kuyambira panopo ndege yasowa tiyamba kuyiyang'ana muzitipatsa Ndauza a army kuti azitipatsa ma ma report a mmene ndege kuf kafukufuku akuyendera ma hours 4 aliwonse chonsecho kumbaliku akudziwa kale kuti kudzera mwa Sikwese akudziwa kuti ndege yagwa. Mutalumikiza zimenezi ngati namfedwa pepani munamva bwanji? Kapena simunaganizireko mbali imeneyo?
Ah, zikomo kwambiri honorable pa nthawi imeneyoyo sindimadziwa kuti chikuchitika kwina mwina kunjaku ndi chani kaya kwa president kapena zimenezo tinazaonano powerenga eti. koma pa nthawi yomwe anabwera Dr. Sikwese sinali ma 3 inali cha mma 4 and eh, Chomwe ndikukumbukira ndi chokuti sindikudziwa kuti kodi iwo word yo anangopanga okha kapena anatauzidwa kuti azanene choncho kapena anali ndi information koma ndimakumbukira kuti analitchula word loti crash because it changed everything for me munthu woti ndimaona ngati mwina achita emergency landing kwina kwake nde sindikudziwa kuti Ah, mwina funsolo linatalika pepani mwina mundi mati bwanji
through chair pepani ndimanena kuti kutengera mmene mwafotokozera nyumba ino kunena kuti munamva zokuti ndege yagwa cham'ma 4 koloko uh, kuchokera kwa dr Sikwese yes. chonsecho dziko lino linali kalikiliki kumanena kuti tikuyang'ana uh, position ya ndege kuti tidziwe kuti chachitika ndi chani kuti yagwa kapena sinagwe Ah, koma apapa zikukhala ngati amatsimikiza kuti ndege yagwa zimene ndimafuna kuti mungoona mmene ndikuonera ine zimene zikusiyana ndi chithunzithunzi chimene amalawi amapatsidwa kukhala ngati sakudziwa kuti za ndege zili pati ndiye ndimafunsa kuti inuyo munaganizirako mbali imeneyi kapena simunaganizire kuti komatu a Sikwese aja anatiuza mma 4 koloko koma timalandira ma itapitiranso 4 koloko timalandira um, timalandira ma updates pa mbc tv 4 koloko mutauzidwa kale ndi a Sikwese timalandira ma updates onena kuti tikuyang'ana kuti tidziwe chachitika kwa ndege kwa ndege iyi ndi chani yagwa sinagwe chonsecho awa ananena kale kuti inagwa sindikhulupira ngati ka- kaya mwandimvesa pamenepo
Ah, ndakumvesani komano mwina kumvesesa kwanga kunali kokuti kuchokera pa nthawi yomwe anayamba kuzandiuza ine muja anali no pa pa search and rescue kuti no afuna akaipeze komwe yagwera osati kuti akuyembekezera kuti idakali m'malere chifukwa choti nthawi ya izi ndingoganizano mmene mwandifunsamu eti koma pa nthawiyo sinalinso olo kuganiza zonsezo pa nthawiyo i was just in shock kuti ndekuti apapa tikuchita deal ndi munthu woti wavulala mwina osati kuti mwina wapanga emergency landing kuti so olo za maliro wasn't even in my mind ndimaona ngati achilima tiapezabe komano nkaona ndimakhala frustrated kuti chifukwa chani akuchedwa mwina he's bleeding somewhere along with his colleagues kaya ndi- mwina funso likundivuta kuyankha koma mmene ndingayankhire ndi choncho kuti ah, sindikudziwa kuti yeah zikomo kwambiri i think kwinako uh, itakhala opinion koma chair my interest was kuti we, for the first time tadziwako kuti munthu amene anatchula kuti ndege yagwa koyamba ndi siku ilili siku lomwe la ngoziro uh, nthawi ya m'ma 4 koloko ngakhale timayang'ana koma ndani ndi at least confirmation on the first same day kachiwiri ndikhulupirira ndi choncho eti kachiwiri chair ndimafuna ndingofunsako in general kuti manong'onong'o ena amanena kuti um, panali mwina nkhani ngati zooneka ngati za upandu kutabwera kuno a Valera ananenapo mawu onena kuti a Chilima anadzayankhula mawu onena kuti a- ngati kuli kufa kundege- mundegemo ndikafera konko ngati kuti oyamba singakhale ine S- ananena something like that I- I mean, mwe- mwina ndakhala kuti sindikunena in the exact words koma anatipasa chithunzithunzi chimenecho kuti ananena akukauluka m'makwalala ndipo amamvekanso manong'onong'o onena kuti anthu ena anachenjeza a Chilima kuti musakwere ndege imeneyi uh, iwowo nkumabweretsa mawu ngati amenewa so ife tilibe umboni koma timafuna kuti aMalawi tikamamaliza mkumanowo titengerepo mwayi mwina mafunso ena ngati amenewa tizitha kumayankha kuti mwina commission of inquiry yathuyi ikhale yaphindu kupanga clear zomwe zili zonama komanso kutsimikiza zomwe zili zoona so chair through you i would want to request ngati angatipatseko any picture uh, to do with the same uh, during uh, a night before zikomo kwambiri for now
Ah, inenso ndinadabwa kwambiri kumva mawu amene aja kuchokera kwa a Valera kuti a Chilima anayankhula mawu amene aja it was very strange to me chifukwa Aliyense amadziwa kuti a Chilima tikamayenda amayendetsa okha galimoto. Chifukwa chachikulu chinali choti amakonda kunena kuti nditati ndachita ngozi ndizafe ndekha ndisazaphe munthu mwana wa munthu wina. Nde kuti amadziwa kuti akukakwera ndege ndi mayi Shanil. Ndiye achimanene akapheni anthu onse aja nde akachite dala ayi not Saulos Chilima never context mwina yomwe inayankhulidwa mawuwo ngati anayankhulidwadi mwina ndi yomwe is missing koma sindikukhulupirira kuti amapanga challenge kuti olo nditafa palibe vuto no no no no no he was a very cautious man and amakhala he was a very health conscious kuonesesa kuti iye akuzisamala munthu woti akufuna akhale ndi moyo wautali kwambiri nde ndichowawa kumva kuti mwina anthu amaganiza kuti iwo anali ndi ngati death wish or something like that no I can confirm kuti absolutely not.
Zikomo. Ah, Chair, pomaliza zimene- no, no, ndi- mwina ndifunse mu njira ina um, a, fo- a former vice president mmene mukuwadziwira moyo wawo ama, amayenda ni mantha panali nthawi ina yake imene analandira ma, ma threats ena aliwonse Wa- was he living in fear
Um, our vice president was cautious chifukwa ndiziti amakhala atcheru nthawi zonse ndingamasulire choncho m'mbuyomu ma attempts eh, alipo on record so i don't want to go into detail koma We are aware of him being stoned ku Phalombe. Machinga, I think at some point Mangochi or something nthawi ya campaign. So ma attempt ena amatha kubwera anthu mwina woti akuwauza kuti muzikhala osamala muzikhala osamala nde amakhaladi osamala ngati ifeyo amakhala nafe very careful kuti tikati tiyende ndekuti nthawi zonse pazikhala security even just to go pamalo papang'ono coz amati sumadziwa bwino mitima ya anthu and not everyone is, is a friend so because of the position that he was in he had to be cautious so he was very cautious and always careful
Chair, my very last one. Uh, is just to confirm kuti you've mentioned that uh, you tried to get a picture kuti muna- mu- munayesetsa nthawi imene ma amakupangani brief anzathu amene anatulutsa report aku Germany a BFU Uh, kuti ayankhe mafunso ena zambiri zimaoneka kuti amangoganizira chifukwa zimapezeka kuti zilibe umboni uh, mwanenapo kuti chifukwa kuti panalibe uh, mainstruments angapo kuphatikizapo um, flight data recorder komanso um, um, anyway zo, zo, zoti ziwathandizire kufufuza chomwe chachititsa uh, ngozi ngati tingachitchule kuti ngozi so munanena kuti chifukwa kuti amangopanga assume zambiri mutafunsa kuti akupatseni mayankho ena amene samamveka zinaoneka kuti anthu ena ake akuwakakamiza a- actually ananena okha kuti anthu ena ake akuwakakamiza kupanga zinthu zopita mu njira ina yo- yoti yosiyana ndi the norm ndipo inu mutayesetsa kuti atchule anakanitsitsa kuwatchula would you confirm Uh, honorable, I think mwandichitako misunderstand pang'ono. okay. Um, they admitted kuti they were working on assumptions because there was no cockpit recorder, so there was no black box. So a lot of information on what was happening in those final moments they did not have. Komano amanena kuti pali information ina yomwe they had to rely on a I can I say a government source koma anakana kutiuza chifukwa ife timanena kuti government source yo ngati a- anali amene anakuuzani kuti ife timasati niyo zoti function iyamba 10 koloko munazitenga kuti kuti mpana muike mreport nde amati ayi ayi zinazi amatipasa munthu amene timagwira naye ntchito koma si- sanatiuze kuti munthuyo anali ndani chifukwa tinawauza kuti "Ah, munthuyo nde amakuuzani zina zolakwika so we don't know how much was right and how much was so it didn't feel like completely independent as a report
Uh, namvetsera mwachidwi uh, presentation ya madam Chilima ndiye ndimangofunabe pa issue ya kusintha kwa um, decision yopita kumaliro um, ngati ndinamva bwino munanena kuti chifukwa chimodzi cha zimene uh, maganizo opita kumaliro amaoneka ovuta uh, unali ulendo wa president kuti unali 1 o'clock masana ndiye kuti apite kuja abwere uh, zimaoneka kuti zosatheka uh, titanena kuti mwina chiganizochinso kwambiri chinapangika chifukwa chokuti program ya president inasintha kuchoka 1 koloko kufika 5 koloko madzulo um, tiku- mukhoza kugwirizana nawo kapena maganizo ameneyo
Uh, eya ndikhoza kugwirizana nawo chifukwa chokuti kuchipanda program kusintha sakanakwanitsa kupita
zikomo kwambiri a chair anakamba mawu amchingerezi okuti uh, toxicology ndimaona ngati mchichewamu mwina poti aMalawi ambiri akumvetsera munanena kuti uh, ma test amenewo sanachitike um, nthawi imeneyo kapena ndinene kuti mpaka na pano sanapangikebe and kodi inu tikati toxicology uh, amafuna kupeza chani akamayeza zimenezo honorable poti zimenezo nanenso ninazitenga mu commission of inquiry zoti nawonso amadandaula kuti toxicology sinachitike and mwina angayankhe bwino ndi amene anatenga ma sample kuti kodi ma test amene amafuna kupanga nawo ndi chani amene ali anthu amene anapanga mwina ma autopsy. Zikomo. Uh, thank you very much, Chair. Mo, uh, last questions? Uh, Dzonzi? Ntcheu Dzonzi Mvai and then there's a Kasina ndiye timalizakonako ndi Zomba City.
Sawa. zikomo kwambiri acheya potipatsa mwayi anthu aku Ntcheu Dzonzi Mvai kuti ndiwafunseko um, mafunso awiri madamu chilima poyamba pepani chifukwa chakutaya okondedwa wanu komanso the vice president uh, kumawaku uh, mayi idini anauza komiti ino kunena kuti adaayitanidwa ku Area 30 kuti akatenge zina ah, kapena titchule kuti katundu wa anthu amene adachita ngozi ndi kumwalirawa ndipo iwo adakapatsidwa foni. Ndimangofuna ndidziwe kuti kodi nanunso munali ndi mwayi woyitanidwako? ngati mwayiwo udalipo, ah kuthekera kokuti adachita recover zinthu zina za malemu Dr Saulos Chilima kudalipo and mudapatsidwa? Ngati mudapatsidwa, mudapatsidwa chani zimene mwina kuthekera kulipo koti mwina mutha kutithandiza komiti ino kuti mwina tithe kuthandizikira mukafukufuku wathu? Zikomo kwambiri.
Ah, zikomo kwambiri honorable um, ine sinalandire personally zinthu zawo ndimakumbukira kuti tili ku area 12 ndinazapasidwa korona anamwalira nayo uja watch yawo ndi ring zinali mkapa- ka- mkakontena zidakali mkakontena momwemo ndi bracelet yomwe amavala Um, I think sindikumbukira bwinobwino komanso later chifukwa zinazamapasira apolisi athu anatipasira chikwama chawo ndi coat zomwe zinali completely drenched in jet fuel zimanunkha kwambiri zoti tima- timazisiya panja kuti mwina fungo for, for, for a long time um, nkhani ya mafoni i had to start asking patadusa mwezi ndikuona kuti mafoni sakubwera then nayamba kufunsa kuyamba kuvutisa kuti kodi mafoni ali kuti mafoni ali kuti and why are they being held zina zonse mwapereka mosavuta mosafunsidwa koma mafoni were withheld Until over a month pamene tinazapasidwa ma phone awiri ophwanyika, um I think we are missing one but I can't confirm but I think he had three komano tinapasidwa after following up kuti kodi ma phone ma phone bwanji coz I just felt like kuti I didn't understand why they were being kept for so long.
Zikomo. Thank you, Chair. That's a Kasena, and then Timaliza ndi Zomba City South. Uh, chair sinditenga nthawi chifukwa mafunso angapo amene ndimafuna ndifunse mvai has just asked and uh, anafunsanso a ku Lilongwe Mude ya delegation koma ndimafu- Uh, ndimafuna ndifunse mwina ndi- eh, just a supplementary and extension funso limene afunsa a Lilong- a ntcheu mvai ya katundu amene mu anapangidwa recover uh, nkhani ya foni Uh, you said you think he had three mukuganiza anali ndi mafoni awi awi I wanted you if you can be certain kuti anali ndi mafoni angati out of the two munalandirawa anali awiri okhawa kapena pa- pa- panalinso foni ina uh, and uh, zi- uh, if those phones mwanena kuti anaphwanyika ena amati ayi the phones were tampered some information were taken out in the phones if you can uh, if you are able ngati mungathe kuyankhulapo pa nkhani imeneyo to confirm or speak something about it uh, court ndi mm, the bag mm, idapangidwa recover tinalandira umboni kwa avalera anena kuti uh, he was amanena kuti akafika ku Mzuzu akavalira ku Mzuzu zovala kuti apite nazo kumaliro uh, popita sanavale suti ngakhale anthu amanena kuti ena amakanabe kuti ayi mwina zovala zimene zinaoneka m'zithunzi zinazo si zimene adavala ku nyumba I'm not so sure if you're comfortable to speak about it uh, ndi kuti zinabwereradi zovala zimene zinali mu bag imene inabwera ndi enawo pomalizira chair I will only ask the uh, uh, madam chilima Mwandi- mwandiwerengera bwino

paragraph above at around 1500 hours imene ikuyamba ndi kuti the commission further established that i would want you to just to read that and speak to it if you can I submit chair pepani honorable eh, funso loyamba lija linali loti Ah, ndimafunsa kuti Ah, ndimafuna ndikanafunsa nkhani ya mafoniyo kuti munapatsidwa futi am- am- amayi adina ananenanso kuti imodzi i think ya 08 so anali mafoni awiri so anayafunsa kale ah, ah, chemwali anga kuntchewu Mvai ndiye mwanena kuti you think he had three, qu- three phones so munalandira awiri okha ndiye ndimafuna mupange confirm kuti anali ndi mafoni angati ndi kuti is it true that the phones were tampered with kuti mwina some information were extracted to, uh, out of it as uh, the seco amene ena amanenera mphekesera zina

zimenezo zinabweleraso zimene zinapezeka bag munalandirayo i wanted to confirm on that one then lastly kungondiwerengera the page 75 uh, paragraph ya mwamba ya imene munawerenga musi mwache okay zikomo kwambiri um, mafoniwo i can't confirm kuti analipo awiri or atatu chifukwa chokuti eh, amasinthasintha nde koma ine ndinalandira awiri and uh, mwina ndophwanyika kwambiri kuti um, sindi sindikudziwa kuti anachitidwa tamper with or not koma kuwasunga kwa mweziko ndi kumene kumandipasa nkhawa kuti akutani nawo chifukwa zina zonse anangopereka mosavuta koma mafoni okhawo mwina atha kudzafotokoza chifukwa zake Um, in terms of uh, zovala sindinalandire zovala kupatula khoti yawo zoti amayenika nditero nditi sindinalandire zovala zina zili zonse ndinangolandira khoti and chikwama chomwe ndikunenacho ndi briefcase osati chikwama cha zovala chikulu

tipitirize no no uh, muna- muna- munawerenga sopano ina ya musiyo so i wanted you to speak to it how do you understand it? hani ya comprehensive stage munakamba ya this paragraph ya musiyo ndi paragraph ya mwambayo imene Ah. mwawerenga pano payo okay um ababa i understand kuti um 12:15 hours ndekuti a mdf commander anadziwisa a president kuti ndege sina sindidziwa kuti anauza chani koma anauza kuti ndege anauza zinthu zoti zinapangisa kuganiza kuti ndege ikukanika kuchita land komanso mukumvesera ngati ndisakulakwitsa Mene ndimamvetsera testimony ya a- a- a komanda opuma nthawi izi zikukhala ngati zasintha it seems like maybe a president anadziwa ile koma I- it, it's, i could be wrong it's something worth checking and uh, muone kuti pena pake anazalembaso kuti at 1135 ndi pamene anauzidwa nde it's very confusing kuti nthawi yeniyeni inali itiyo but all i can take away is kuti there was no sense of urgency thank you
timalize ndi zomba city south
zikomo kwambiri chair ndimangofuna madam chilima kuti achite confirm kuti skc anaziwa za anachita decide zopita ku Nkhata Bay madzulo uh, Tachitani confirm madam. Madzulo apa 9 June.
Ah, zikomo kwambiri honorable ineyo anandiuza usiku so i can't really d- know kuti what time he decided zikomo
Chair, nimafuna kuti madam achite uh, achite come out clear kuti anauzidwa usiku chifukwa tikucheza ndi asilikali chair mukumbukira enafe timanena kuti ah, zimakhala ngati pali disjoint ma decision a vice president ndi communication ya ku mdf in terms of the command kuti vice president akupita ku, ku Nkhata Bay nthawi zimasiyana zimakhala ngati communication ya ku mdf inachitidwa document 1529 pamene ma instructions amapita down kukafika no 1732 ndege itatera ku mzuzu ndimene ma pilots amauzidwa kuti muli ndi next assign, assignment mawa Koma apa madam akutiuza kuti iwo anauzidwa usiku ndifukwa timanena nthawi imeneija kuti pali mismatch and madam Mary Chilima akuchitadi confirm kuti kukhala ngati skc anali mmbuyo mdf inali kuchita communicate uh, in advance before the vice president. I just wanted to say that.
I- tits- titsekerera Sorry, Chair, I, I'm confused with that uh, comment that has been given at the end. Is it what we have heard or it's his opinion? Because what we have heard is not the comment, uh, the comment at the end. I'm, I'm confused.
ndimafunsa kuti mayi chilima achite confirm kuti a vp anauza nthawi yanji zoti akupita ku Nkhata Bay atiuza kuti ndi usiku ndiye ndimafunsa kuti kodi decision anapanga usiku ndiye atiuza kuti iwo anangouzidwa usiku ndiye ndimanena kuti communication ndinafunsanso atabwera azathu a army kuti bwanji zikukhala ngati zikusiyana chifukwa mu mdf report communication from mdf headquarters to operations was at 1529 ndipo mapilot anawuzidwa ati 1732 atafika ku, ku- ku nzuzu Mu- mukhoza kukumbukira kuti zimene zinali choncho nde ndimachita a follow up with the, uh, madamu chilima kuti kodi iwo anawuzidwa nthawi yanji to reinforce kapena to dispute that disparity that we had detected earlier ndiye akutiuza kuti anawuzidwa usiku ndiye ndikunena kuti that d- d- d- uh, discrepancy still stands you might want to comment on that chair through chair No, I'm not. I'm not opening debate uh, for members. Imene ndi debate imene tikambisane. And if I say- I think uh, it's probably stating his opinion. He may have to defend it as it tikafika ku analysis. Sifunso kuti uh, uh, Madam Chilima yake ndi I'm agreeing with you. Kuti yo yo ndi opinion yawo. At an appropriate time,